An balimaw mali kɔnɔ mali kɔkan an ka foli bɛ aw ye aw mana kɛ diɲɛ wagati o wagati bi tilekan in na fɛn minnu bɛ tali kɛ média sur les réseaux sociaux minnu bɛ tali kɛ énergie digitale la ka taa se malizine point com ma adamu info fo ka taa se stv ma an y'a kanu ka sanga ni kibaruya minnu bɛ ani wulikajɔ minnu bɛ yen ni an ka wolomasiri tabaw bɛ olu kɛ kamasɔrɔ u bɛ ka kɛlɛkɛminɛn jolenw sɔrɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na ka bɔ u ni irisi ka bolo di ɲɔgɔn ma na bi tilegan in na an y'a kanu ka se an balimakɛ ani an cakɛɲɔgɔn an'an karamɔgɔ ni o ye seyidu umar tarawele ni ale yɛrɛ fana ka baara ɲɛsinnen don kunnafoni di ma a n'an ka se ka masala sabula a y'a fɔ an ye don tɛmɛnenw na k'a fɔ sɔrɔsiw bɛna kɛlɛkɛminɛn caman sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ nka bi ani a bɛna kɛ sabula k'a fɔ kunun ko an y'a ye k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ général de division ni o y'a yɛrɛ tɔgɔma umaru jara a taara kɛlɛkɛminɛn dɔw kunbɛn mali tɔgɔ la ka bɔ irisi jamanaw la seyidu i ni tile Nba Burama n b'i fo ka Malizine fo ani Énergie Digitale an bɛ Adamu Info fo ani STTV n dɔgɔnin Tangara an bɛ foli d'aw bɛɛ ma ka foli di Malidenw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔkan ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma Mali kanubagaw fana ka ca parce que bi action min bɛ ka kɛ Mali fɛ a tɛ mali kelen kun kan bilen farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc tous les panafricains farafindenw bɛɛ farafinna jamakulu bɛɛ ka foli ni tanu di u bɛɛ lajɛlen ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka faso kanu na an'u ka cɛsiri n'u ka jija la ka jamana dɛmɛ Seyidu foli tɛmɛnen kɔfɛ an kɔni an bɛ lundi de Pâques la la ni an silamɛw fana ka fête ni o ye baduru kɛlɛ o foli ka ɲɛ ka se an bɛ ala fo k' ala barika da an bɛ sunkalo de la sunkalo tun jɔrɔ b'an na mais ala ye bi ɲɔgɔnna jira an na ala ye wagati jira an na wagati min ni an bɛ se k'a fɔ an tɛmɛna sunkalo kilancɛ kan ala barika la c'est vrai an y'a kɛ ni gɛlɛya ye mais fɛn min n'a tɛmɛna kilancɛ kɔni kan o banna ka ban an bɛ ala fo k'ala barika da jɔrɔ tun ye fɛn min ye eh, min laɲinina CEDEAO fɛ ka embargo kɛ mali ɲɛ ka bɛn sunkalo ma pour que rupture de stock ka kɛ minɛn ka dɛsɛ anw na minɛn da ka gɛlɛya jamanadenw bolo o fana ka fisa ni minɛn yɛrɛ ni wari b'i kun i t'a sɔrɔ a tɛ yen donc o de tun laɲinina k'a fɔ balo ka tigɛ anw na dumuni ka tigɛ anw na fura ka tigɛ anw na fɛn bɛɛ ka tigɛ anw na anw ka kɔngɔ donc CEDEAO ka plan tun ye ani faransi ka plan tun ye bi b'a sɔrɔ malidenw wulila ka fan bɛɛ minɛ ka jamana bɛɛ ɲagami parce que stock tɛ yen dumuni tɛ yen balo tɛ yen donc ala barika la anw ka jamanadenw y'o faamu jamana ɲɛmɔgɔw fana ye effort kɛ pour que mɔgɔw ka se ka minɛn sɔrɔ hali n'a sɔngɔ ma jigin i b'a fɔ a ka d'an ye cogo min mais minɛn kɔni bɛ yen ɔ a gɛlɛyali fana an b'o faamuya parce que diɲɛ jamana si ma nɔgɔ bi mais ni dugu burinna ni dugu girinna bɛɛ bolo de b'i kunna minɛn na anw ko mali di mais n'an y'an kɛrɛ filɛ ka sɛnɛgal lajɛ ka kɔdiwari lajɛ ka burukina lajɛ ɔ faransi ni alimaɲi bi tulu yɛrɛ tulu tigɛ tulu tobili bɛ kɛ ni tulu min o tɛ sɔrɔ faransi bi ɔ donc ça veut dire que sukaro gɛlɛyara yen fɛn bɛɛ gɛlɛyara yen buru gɛlɛyara yen farine blé o gɛlɛyara yen mais o n'a ta bɛɛ anw bɛ ka se ka an jɔ parce que n'a gɛlɛyara o ma dɔrɔn o b'a sɔrɔ anw kɔni fa donna anw na mais ala barika la jamana ye jamana barikamaba ye mali tɛ dugu gansan ye donc ala ye a kɛ o ɲɔgɔnna ma kɛ anw fɛ yen rupture de stock de bɛ olu jamana ninnu kan mais rupture de stock tɛ yan a da kɔni ka gɛlɛn an bɛ ala deli an b'a dɔn don nataw la fana nɔgɔya bɛ nalen an balima kɛrɛcɛn minnu fana bɛ yen ni olu bɔra seli la kunun kari bi halisa u bɛ seli kɔnɔ bi lundi de pâques ye an bɛ dugawu don kɛ u ye dugawu minnu kɛ jamana ye ala k'a minɛ k'a ɲini halisa alisilamɛw fɛ u ka dɔ fara dugawu kan ani cɛsiri kan parce que an ye dubabu minnu kɛ jamana ye olu de minɛna ni an bɛna kuma bi minɛnko ani fɛnw kan aw ye kuma minnu kun kɔri ye n'i y'a ye aw bolila ka na bi c'est que hɛrɛ dɔw de kɛra ni hɛrɛ dɔw kɛra ni aw nana an bɛ ala fo ka ala barika da parce que o ye mali wasana ko ba de ye min n'a sera ka kɛ o ti kɛ gansan foyi ti kɛ gansan jamanadenw de cɛsirila jamanadenw de ye dugawu kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye dugawu kɛ alisilamɛw de ye dugawu kɛ jamana bɛɛ de jɛra ka kan kelen fɔ mali armée ko ani mali lakanako la donc n'anw y'o se n'o wasa n'an sigira o kɛnɛ dɔ kan mɛ an bɛ ala fo ka ala barika da ka jamanaden bɛɛ ko ɲuman dɔn seydou ala ni tanuni ka kan i y'a fɔ cogo min na ko fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o bɛ dala teliya avril kalo in daminɛ na an y'a ye pankurunba dɔ jiginna an ka aéroport international modibo keyita la e tun bɛ a kɛnɛ kan minɛnba dɔw bɔra a kɔnɔ o don y'a seereya an ye ko minɛn caman wɛrɛ bɛ kɔfɛ minnu ka ca nin caman tun ma da a kuma la nka kunun an ɲɛ ye dɔw ye seydou i bɛ se ka mun de fɔ an ye minnu na
Euh, ne y'a f'i ɲɛna i ka mikoro kelen na n ko depuis rectification kɛra le 24 mai 2021 n ko transition yɛrɛ yɛrɛ de daminɛna o la fɔlɔ in kun ye ɲɔgɔn nɛgɛn de ye quoi ani janfa ɛ sɔrɔsiw de ye coup d'État kɛ u y'a kɛ kun min kama olu de b'a dɔn ni CEDEAO ye ko ka sɔrɔsiw sen bɔ a la ka na ni siviliw ye Bah N'Daw ni Moctar Ouane nana olu nana kɛ faransi ka jɔnw ye ka faransi ka baara kɛ an bɛ faransi ka baara la y a 60 ans an bɛ fɛ k'o de dabila o n'a bɔra Modibo ye san seegin min kɛ ka mali jɔ an bɛɛ bɛ faransi ka baara de la an bɛ fɛ o de ka dabila donc Bah N'Daw ni Moctar Ouane nana kalo kɔnɔntɔn de kɛ an bɛ faransi bolo fɔ don min Asimi ni a jɛw wulila k'u jɔ don min ka kɛnɛ minɛ wa o don de fana kabi fanga minɛna faransi la faransi ma ɲuman fɔ mali ma donc parce que faransi b'a dɔn min tun bɛ yen o a don ne y'a sɛbɛn n ka page Facebook kan n ko irisi ko kɛlɛ de y'a to ni rectification kɛra le 24 mai mɔgɔ caman ko non ko pp ko don dɔw yɛrɛ taara ka t'u foto ta irisi anbasadi da la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'olu ni irisiw bɛ ɲɔgɔn kalama ko rectification ko kolonɛliw tɛ ka irisi ko baara kɛ ko mɔgɔ fila bɔra u pilasi la dɔrɔn olu ma minisiriya sɔrɔ k'o de nana ni nin bɛɛ ye ɔ parce que i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen tubabu b'a fɔ ko lire entre les lignes ils ne lisent pas entre les lignes u tɛ analyse kɛ kunkolo tɛ baara kɛ quoi o bɛ yen o jama de ka ca minnu t'u kunkolo lasɛgɛn k'a ɲɛɲini ni min fɔra dɔrɔn u b'a sɔgɔ i b'a fɔ sɛ mais ɲɛnɛmaya yɛrɛ la maaninfinya yɛrɛ f'i ka réfléchir de i ka hakili labaara n'i hakili labaara i bi tiɲɛw ye quoi et puis mɔgɔ min bɛ ko min dɔn n'i ye n'a ka domaine don i kana sɔsɔ quoi donc bi an y'o kuma min kɛ le 25 26 et 27 mai 2021 rectification nɔgɔnin na bi o tiɲɛw de ta ka bange nin ya o kɔfɛ de wagner ko kuma ma fɔ an kɛlen ka coopération signer ni Russie ya o kɔfɛ hélicoptère kumaw ma fɔ wa o kɔfɛ minɛnw ma na wa donc an b'o minɛnen ninnu de kɛnɛ kan donc c'est pour te dire que armée montée en puissance daminɛ o wagatiw de le 17 décembre à Songo Bajangara bin taara kɛ mɔgɔ minnu kan u taatɔ sugujɔ la ka mobili bɔ ka bin n'u ye ka tulu nɔgɔ ni tasuma bɔn u kan k'u jeni musow ni denw ni minisiri taara sɔngo a ko tile fila in na sɔngokaw ani maliyenw a bɛna fɛn dɔ ye

paseke an ni irisi tun ye teri ye kɔrɔlen migi 21 minnu tun b'an bolo musa kile la ani modibo ye bɛrɛdɛmu ni fɛn minnu san ka di armɛ ma a bɛɛ lajɛlen bɔra urss de n'o ye irisi jamana ye mais à partir de musa ka na att ni fɛnw na u ye irisi janfa donc irisi ka minɛn dɔw yɛrɛ taar'u yɛrɛ sɔrɔ a juguw bolo donc mirage 2000 minnu bɛ barikani bolo bi n'u bɛ ka nizɛr n'u bɛ nizɛr n'a ye n ko irisi ka mig 21 technologie de don u y'o de ta k'o yɛlɛma k'o kɛ mirage 2000 o de ye aéronautique avion ko o de y'o puissance yɛlɛ faransi u ka sɔrɔ ka tuguni ka na ni u ka eh, eh, mirage ye arafalu disons donc c'est pour te dire que mali ni irisi cɛ sira kun tigɛra ibk y'a tenté k'a wuli ibk ma se la russie n'a pas eu confiance en ibk parce que mɔgɔ minnu ye irisi janfa c'est l'ère du mouvement démocratique ibk est un acteur du mouvement démocratique mais nin kolonɛli ninnu nalen u ye transition taabolo lajɛ irisi ye transition taabolo lajɛ u y'a dɔn fanga tɛ kolonɛliw bolo fanga bɛ faransi de bolo halisa u ma sɔn k'u ka minɛnw feere mali ma fo rectification kɛlen asimi goyita ninnu ani les cinq colonels kɛlen ka fanga ta réellement mm. irisi sɔrɔla ka danaya sɔrɔ mali kan ka kɔntara fɔlɔw siɲɛ o hélicoptère minnu nana o de ye mi 171 ye an ye fila ɲini irisi ye naani d'an ma

san joli kɔnɔ wa i b'a fɔ kalo joli kɔnɔ kɛ kalo damadɔ in kɔnɔna la ka daminɛ ee kɔrɔlen dɔw tun bɛ yan minnu tun tiɲɛnen don ko cloué au sol minnu tun nana tourisme u tun kɛra tourisme avion ye parce que u kisɛ ci yɔrɔ t'u la foyi t'u la sɔrɔdasiw y'olu labɛn k'olu équipement ɲini ka don olu la dɔwɛrɛw tun bɛ yen minnu tun bilalen bɛ u dɛsɛlen don ka entretien u y'o labɛn donc o tɛ tɛmɛ den saba den naani kan mais a tɔ fɛn o fɛn armɛ y'a bɛɛ de san ka na o minɛn a bɛ san ka na mɔgɔw tɛ bɔ a kalama o parce que ni hélicoptère bɛ na a bɛ na en pièce détachée de a bɛ na kɛsu de kɔnɔ u bɛ na ka n'a monter n'u y'a monter a bɛ combat kɛ donc hélicoptère bɛ na mɔgɔw tɛ bɔ a kalama i y'a faamuya donc bi mali ka flotte aérienne on est à 19 avions de combat type sugu caman caman b'a la minnu bɛ an bolo donc fila min nana o de nana ka na dafa 19 la o de kama arme tɛ se ka kɛ arme ye fo a ka kɛlɛ kɛ duguma k'a se sɔrɔ a ka kɛlɛ kɛ sanfɛ fɛnɛ ka sanfɛlan se sɔrɔ paseke une armée doit être polyvalent n'i sera duguma kɛlɛ la minɛn t'e bolo ka sanfɛ kɛlɛ kɛ terɛn dɔw bɛ yen ani kɛlɛ dɔw bɛ bin i kan i tɛ se k'a gaɲɛ duguma i b'a gaɲɛ sanfɛ o de kama kɛlɛ tipi minnu bɛ bin mali kan o ye mali tɛ se ka kɛlɛ minnu gaɲɛ duguma o de tun bɛ bin mali kan ka taa bin kanw kan ka tunu ka taa ataki mine bila mɔgɔw ɲɛ ka tunu ou bien ka taa armée ka convoi attaquer ka tunu bi o tɛ se ka kɛ dɛ ni armée ka convoi attaquer maintenant minnu bɛ duguma an b'i susu o dɔrɔn tɛ sanfɛ fɛnɛ an bɛ hélicoptère wuli an bɛ t'i susu o ye n'i y'an attaquer o ye défensive ye mais offensive o ye anw yɛrɛ de bɛ yɔrɔ ɲini sa ka t'i yɔrɔ ɲini i dogolen bɛ yɔrɔ min k'i labɔ k'i susu ka se sɔrɔ i kan an y'o de kɛ mura ka t'i wɔgɔbɛ k'i susu an y'o de kɛ nara an y'o de kɛ giro kungokolo kɔnɔ an y'o de kɛ jabali an y'o de kɛ ɲɔnɔ an y'o de kɛ masina wa an y'o de kɛ la zone des trois frontières mali armée bɛ o de la an y'o de kɛ sofara an y'o de kɛ sikaso donc c'est pour te dire que bi l'armée malienne est sur la défensive an tɛ offensive la dɛ an tɛ défensive la dɛ an bɛ offensive la pardon parce que défensive ye n'i binna an kan an bɛ monnaie du la ye o tɛ dɛ offensive ye anw yɛrɛ de bɛ t'e ɲini sa ka t'e neutraliser sabula kunun ko an y'a ye de binni tun bɛna kɛ anw ka cɛ finitabaw kan fo daga yɔrɔ la u bɛ sɔrɔ ka wuli ka yɛlɛ o banna o mais bi anw yɛrɛ de bɛ ka wuli ka terrorisiw kɛ o tuma o so fila kura n'o fɔ jɔn de bolo o banna o an ka armée yɛrɛ kun cantonnélen don i b'a mɛn chaque fois ko terrorisiw binna camp in kan u binna nin camp in kan i t'o mɛn bilen o i bɛ min mɛn sa terrorisiw bɛ fɛrɛ ka taa bi eaux et forêtw ni douanierw de kan parce que olu bɛ baara wɛrɛ la minnu tɛ armée ye olu bɛ ka fɛn wɛrɛw contrôler mais k'a fɔ ka taa bi camp kan ou bien ka taa bi armée kan terrorisiw y'o laban min kɔrɔbɔ o kɛra mondoro o mondoro wolola min na u y'o ye o mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ bi duuru ni kɔ an y'o de faga u ka u ka eh, terrorisiw la mais hali o o ye faransi ka janfa de ye parce que faransi de ye a ka artillerie lourde ka t'o jɔ à 5 kilomètres ka mali camp pilonner ka pilonner u ka drone de surveillance bɛ sanfɛ wagati min n'an ka sɔrasiw dispersera ka sɔrɔ ka mototigiw bila ka taa donc i b'a bil'i kunkolo la ataki o ataki bɛ kɛ mali ka poste dɔ la ou bien mali ka camp dɔ la bagɛnna ninnu minnu bɛ kungo kɔnɔ olu dɔrɔn tɛ se k'a kɛ dɛ faransi de bɛ renseignement d'u ma ka équipement d'u ma ka tila ka appui k'u ye appui feu duguma ou bien sanfɛ o de b'a to u bɛ se sɔrɔ 2014 minnu tun bɛ musa mara nɔfɛ kidali janjo la faransi ye appui sol kɛ eh, eh, jugu ye ka appui feu kɛ jugu ye sanfɛ ka mali armée décimer wagati min na mali armée taara ka t'i cantonner minusma ka camp kɔnɔ ka t'u bila à l'abri bɛnkanw sɔrɔlen mali armée ko k'a y'an ka minɛnw d'an ma an ka véhicule blindéw ni fɛnw d'an ma minusma ko ko ayi ko c'est des trophées de guerre k'u bɛ di cma de ma u y'u minɛ k'u di rebɛliw ma ayiwa o de kɛra mali la i bɛ ka tile la yan donc c'est pour que k'a yirila k'a fɔ an janfara yɔrɔ caman donc bi avec les cinq colonels, avec le colonel Sadio, avec le colonel Assimi Goïta et l'équipe du CNSP, an bɛ Ala fo ka Ala barika da parce que baara bɛ ka kɛ bi pour que ka armée segin a cogoya kɔrɔ la. O de 0 heure 30 bɛ se waati min irisiw ka Antonov 224 jiginna hélicoptère kura kura fila bɛ min kɔnɔ pankurun hélicoptère de combat o b'a kɔnɔ ani a missilew parce que missile de bɛ monté ale la ɛ kɛlɛ kɛ ka jugu faa en plus ee radar an ye radar min sɔrɔ n'o ye dernière génération ye o fila fɛnɛ b'a kɔnɔ o bɛna fara dɔ ninnu kan donc o de nana mais fɔlɔ minnu nana n'o ye lot 1 ye n'o nana ee le 30 avril aéroport la n'an y'o reçoit le 30 mars pardon

Media ma wele minnu na. Media ma wele minnu na. Minnu dira hélicoptère fila min dira media kun tɛ o e AMAP ka fototalaw de tun bɛ yen. pour archiver. donc o fana furancɛ la avion wɛrɛ nana min ye kɛlɛkɛ avion ye o foto ma ta yɛrɛ kuma tɛ k'o jira mɔgɔ la donc o bɛɛ bɛ taa fara mali ka flotte aérienne kan min ye an ka sɔrɔdasiw an ka armée de l'air ka kɛlɛkɛminɛnw ye donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui n'i ye farafinna tilebiyanfan jamanaw lajɛ minnu équipélen don kosɛbɛ mali bɛ ka premiereya de ɲini an b'an yɛrɛ bɛrɛbɛn an t'an yɛrɛ bonya k'an yɛrɛ publicité an t'a fɔ k'an ye premier ye dɛ an b'a fɔ k'an bɛ ka premiereya ɲini mais a bɛ faamuya quoi anw bɛ ka premiereya min ɲini o de kama jamana minnu bɛ ka CEDEAO ni Faransi dɛmɛ ka Mali kɛlɛ u bɛɛ jɔrɔlen don bi parce que n'a ye Asimi Goyita ja de kuluba a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Niger k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Burkina k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ de kuluba Senegal k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Côte d'Ivoire k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Guinée k'a se sɔrɔ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ Mauritanie k'a se sɔrɔ o k'a to kuluba Asimi Goyita donc o de kama bi Côte d'Ivoire bolila ka taa hélicoptère tan commandé israéliens fɛ senegal bolila ka taa hélicoptère commandé mhm. nigeria ko bon n'o don ale fana bɛ hélicoptère dɔ san tchad ko n'o don ale fana bɛ dɔ san donc mhm. c'est la course aux armements donc colonel sadio ni asimi goyita ye ta bila forobamugu la u ye fa don bɛɛ de la mhm. parce que bɛɛ de bɛ k'i réorganiser surtout l'afrique de l'ouest mais min f'i ye militairement n'i ma jɔ n'i ma kolo gɛlɛya tulon bɛ k'i la dɛ parce que mali ka ko kun kɛra jamana banabana caman kun bɛ minnu kun b'u da don mali kunkanko kuma na k'an ka ko jalatigɛ mais o banna dɛ mais min f'i ɲɛna est ce que tu comprends mm, mm. Eh, mali ka kɛlɛ dɔw ma kɛ yan an ma bɛn fɔ an bɛ taa burkina niger eh, guinée tun b'a da sago fɔ mali ma mohamed bazoum a ye batara da mali kan a n'a ka ministre des affaires étrangères mais bi avril 2022 ni dɔ ye den ye n'i dalen don i yɛrɛ la u ye manamanakan min fɔ mali ma u k'a ɲɔgɔnna fɔ a u ti sɔn u siranna parce que u y'a dɔn min e ye u siranna hali faransi ye mɔgɔ minnu jama ka bila an na depuis 2011 2012 n'o ye CMA ye mm. CMA siranna bi 6 avril fêtera ayi e o bɛ ɲinɛ a kɔ kɛ parce que tasuma de dalen don u la u ɲɛ bɛ min na u b'o dɔn e wagati min bin kɛra menaka ni ansɔngo ani talataye ninnu kan msa gatia cma u ka mɔgɔw bɛ ka faga nk'u bolila de ka na renfort ɲini kolonɛli sajo kamara fɛ kolonɛli sajo ye mi 35 kelen dɔrɔn de bila ka taa heure kelen ka t'u libérer ka na aviɔn jigin heure kelen kɔnɔ heure kelen u y'a dɔn ko jaa u y'u tulonkɛ armée min na kunu o armée tɛ bilen dɛ armée wɛrɛ de bɛ yen les choses ont vraiment changé donc u bɛ min ɲini bi o ye ka accord ka appliquer olu b'o de ɲini sisan sa o de la accord la DDR min fɔlen bɛ u bɛ boli la DDR nɔfɛ bi k'u bɛ don o la u banna DDR min na kunu u bɛ boli o de nɔfɛ bi k'u bɛ don a la parce que la donne a changé donc c'est pour te dire que Mali armée bɛ position min kan o ye nin ye

u b'a fɔ min ma BT2 o ye avion minnu ye n'u bɛ kɛlɛ kɛ pilɔti t'u la i bɛ se k'i sigilen to Bamako ka combat livrer Niger k'a livrer Senegal k'a livrer Afrique de l'Ouest duguw la k'a sɔrɔ i ma b'i nɔ la donc ça veut dire que n'a ye mali pc opérationnel ja u bɛ pc opérationnel sigi bamakɔ yan an bɛ kidal libérer an bɛ kidal libérer an bɛ gawo libérer an bɛ mɛnaka libérer an bɛ se k'an ka pc sigi gawo ka niger bɔ bolo la ka burkina bɔ bolo la ka moritani bɔ bolo la donc k'o fara tuguni

donc o ye avion de chasse ye minnu fana ka teli ka tɛmɛ migi kan u portée ka ca ni migi ye u bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ altitude ba la ani kundama ba la ka tɛmɛ migi kan donc mali ye o fana dɔw commander nin bɛɛ de bɛna ka na fara lot minnu nana n'o ye deuxième lot ye y'a dɔn lot 1 nana le 30 euh, mars 2022 lot 2 nana ɛɛ du dix-sept au dix-huit zéro heure trente Antonov jiginna o ye lot deux ye mais o tɛ hélicoptère fila ni aradari fila ni minɛn secret dɔw ma b'o kɔnɔ wa ɔ lot sabanan fɛnɛ bɛ yen lot naaninan bɛ yen lot duurunan bɛ yen fo lot wɔɔrɔ an bɛ mois d'avril tɔ kɛ low bɛ na ka don mai kɔnɔ low bɛ na donc d'ici six mois o b'a sɔrɔ le mali ha

an ye imazini damadɔ minnu yaara MI 171 ani le 30 ta in olu imaziw dɔrɔn de yaarala mais malidenw de ka nafolo bɛ ka ta nafolo min n'a da gosi ka bon kosɛbɛ k'a don minɛn na donc il faut que u k'a dɔn u ka wari bɛ ka taa yɔrɔ min na o ye la transparence a y'o instaurer armée kɔnɔ la transparence mm. deuxième chose k'i ka minɛn santa jira a bɛɛ tɛ i ka minɛn kumabaw k'o jira a b'a permettre minnu bɛ ɲɛdonna k'i la sur le plan diplomatie ou sur le plan géopolitique et géostratégique u k'u ka position falen an'u ka yeta falen i kan aujourd'hui mohamed bazoum ka kuma yɛlɛmana dɛ hmm. bazoum min tun bɛ manamanakan fɔ mali ma wala a ye discours falen non non bazoum ye discours falen dɛ alasani ma ko de mettre un peu d'eau dans notre ɲamakuji ya mm. alasani bolila ka taa eh, eh, eh, avion eh, hélicoptère tan san israel fɛ okay. hélicoptère 2 500 a taara ka taa o duuru commandé ani hélicoptère dɔ wɛrɛ bɛ yen ko Agusta k'o duuru commandé mais teliya teliya la saba de bɛ na a fɛ yen parce que a sirannen don ni mali ko an bɛ an b'a kɛlɛ bɛ an bɛ se donc o y'a nafa filanan ye nafa sabanan ye an ka partenaire minnu bɛ yen n'an n'olu bɛ baara la u b'an a b'an respecter parce que Russie kɛlen ka MI 171 naani feere an ma a y'a to Turkiw ka danna k'a fɔ u bɛ u ka drone Bayraktar BT2 u b'o feere an ma ɔ Turkiw kɛlen k'o fɛnɛ feere an ma a y'a to Rusiw ka danna fɛnɛ k'a fɔ u ka avion min bɛ yen ni u y'u ka eh, les avions de chasse Sukhoi SU 157 k'a fɔ u b'o feere an ma donc an ka an ka se jirali y'a to an ka confiance sɔrɔ sur le plan international ee min ye nouvelle duman ye siniwaw fɛnɛ labɛnnen bɛ k'a fɔ u bɛna mali armée soutenir tuguni mm, mm. cogoya la cogoya min bɛ mali dɛmɛ pour que mali ka se ka bɔ nɔgɔ la donc siniwaw labɛnnen don kama siniwaw y'o annoncé fɛnɛ donc c'est pour te dire que baara min bɛ ka kɛ bi kunnafoni minnu bɛ ka di bi publicité tɛ mais n'i y'a ye ministre de la défense ma sɔn ka taa surɔ minɛnw kunbɛn mhm. parce que i b'a dɔn i bɛ ko o ko la lagosibaa bɛ ye i la don dɔ quoi maintenant a b'a dɔn k'a fɔ a ye sira jira ka ban a ye misali jira donc baara bɛ se ka kɛ mɛ ka taa ni minɛn ninnu kunbɛn expert minnu bɛ da minɛn kan ka na fɛnɛ n'o ye rusu ye ka t'olu kunbɛn k'u fo ka ɲɛ ka minɛnw lajigin ka ɲɛ o fɛnɛ ye bonya dɔ de ye o imazi ka ta diɲɛ k'o ye putini k'o ye o bɛ a jira k'a fɔ mali bɛ ka patinariya min kɛ avec la russie c'est pas l'hypocrisie nɔnsiya tɛ kɛnɛkan ko don wa gundolako tɛ donc o wale min ni mali b'o baara la ani mali b'o cɛsiri la o de b'a to dɔ bɛ fara mali ka bonya n'a ka danaya kan donc minisiri taara o minisiri ma taa o a ka chef d'état major général des armées n'o général de division umar jara ye a bɛ minisiri de ka baara la wa a mana baara o baara kɛ terrain kan c'est le résultat du ministre o de kama minisiri y'a yɛrɛ bila ka taa parce que il faut le dire le chef d'état major il est le chef opérationnel de l'armée donc an bɛ ala fo ka ala barika da o misali ɲuman ni o jɔyɔrɔ ɲuman minnu yirala o kɔni mali mago bɛ o de la bi ayiwa seyidu hali bi kibaruyaw kɔnɔna la sa an y'a ye k'a fɔ ni kɛlɛkɛminɛn ninnu i da sera a ma an bɛ ka surunya samiya de la an bɛ se k'a dɔn don nataw la malidenw u bɛna se ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ ka samiya ɲuman kɛ ka sɔrɔ ta ma don u ka kɛlɛkɛminɛnw na an'u ka sumafɛnw na wa effectivement boli yɛrɛ kun de y'o ye parce que bi terrorisiw yɛrɛ kɛlen don de sorte que u donnen bɛ k'u u kɛn bɛ k'u dogo k'u ɲagami donc salon u ye mɔgɔw bali ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ min na n'u ma se ka mɔgɔ bali ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka fɛnw dilan kuma selen ka don sumanw don kuma selen so kɔnɔ u ye tiɲɛni kɛ ka mɔgɔw bali ka t'u ka sumanw ladilan sumanw tiɲɛna ɔ donc labɛn bɛɛ de bɛ ka kɛ pour que maliyɛnw ka lafiya sɛnɛkɛlaw k'u ka sɛnɛ kɛ baganmaralaw k'u ka bagan mara lafiya la mɔnikɛlaw k'u ka mɔni kɛ lafiya la mɔgɔ caman depilaselen don ka taa jamana wɛrɛ k'u fasow ni sigiyɔrɔ bila bɛɛ ka sigi sigi cogo la ɔ o tɛ se ka kɛ fo an ka puissance de feu aérien f'o de ka se ka renforcer donc o baara n'o wulikajɔ de bɛ sen na donc ala barika la ko minnu bolodalen bɛ a kun ye jamanadenw ka lafiya wa terrorisiw ye min kɛ kunu u b'a dɔn k'u tɛ se k'o ɲɔgɔn na kɛ bi i ma amadu kufa ka vocal ko kuma mɛn a ma foyi ye ban parce que foyi ma daminɛ nin minɛn minnu bɛ ka san foyi ma daminɛ hali jugu minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na an bɛ se k'u kunbɛn k'u neutraliser o baaraw de bɛ sen ayiwa seyidu ka bɔ kuma kɔnɔ fɔlɔ la o kuma na wari tun t'an bolo ka nin minɛ ninnu bɛɛ san wa ni bi an bɛ ka se k'a san

paseke fɔlɔ wari min tun bɛ o wagati yɛrɛ wari tɛ yen sisan paseke anbarigo kɛlen don an kan an ka fɛn caman jɔlen don sɛkitɛri caman jɔlen don duwani b'a sɔn terezɔri b'a sɔn ɛnpo b'a sɔn mɛ sɛkitɛri caman bɛ jamana bɛ wari sɔrɔ sira minnu fɛ o jɔlen don an ka wari yɛrɛ bulokelen don bceao fɛ mɛ bi o gɛlɛya n'a ta bɛɛ vision de bɛ an ka sɔrɔdasiw la parce que ils ont la main libre pour que ka arimɛ bɔ nɔgɔ la donc dirigeant ɲumanw mɔgɔ minnu n'u bɛ armée fɛ u bɛ jamana fɛ u cɛsirilen don ka baara kɛ baara min n'a bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ yen sinon k'a fɔ ko fɔlɔ ko nin wari tun tɛ yen ko sisan de k'a bɛ yen au contraire wari de tɛ yen sisan donc minnu ye 1230 miliyari in tiɲɛ n'i kun y'o di ninnu ma bi aa u bɛ kabako lamaga dɛ wa o 1230 miliyari n'a kun donna a da fɛ a don cogo la a fɛn caman bɛ o tun bɛ dilan mais a kɛra janfa ni yuruguyurugu ni surfacturation ye ka jamana jigin dingɛ kɔnɔ donc bi an b'o gɛlɛyaw de la dɔw yɛrɛ bɛ yen u ye kɔntara siɲɛ jamana tɔgɔ la 1230 miliyari bannen kɔfɛ halisa loi de programmation militaire u bɛ ka continuer ka kɔntara siɲɛ ka jamana engager ka jamana tɔ coro k'a sɔrɔ wari yɛrɛ banna ka ban wari tɛ bilen sajo nalen a y'o kɔntara caman de annuler mɔgɔ minnu n'u ye kɔntara siɲɛ k'u ka dɔw ka droit d'u ma k'u désengager parce que u ye kɔntara siɲɛ ka minɛn dɔw yɛrɛ kɔmande minɛn dɔw yɛrɛ arme yɛrɛ mago t'a la k'u surfacturer sɔngɔna sɔngɔ min ni arme ko k'a bɛ nin wari bɔ ka minɛnw san arme tɔ bɛ coro an filɛ ka fɛn fɛn kɛ o si tɛ se ka kɛ bi ɔ o mɔgɔ ninnu de kan ka minɛ bi kiritigɛla mɔgɔw fɛ ɔ mais sɔrɔdasiw b'u ka baara la kiri fana b'a ka baara la parce que u tɛ baara kelen na u tɛ domaine kelen na le temps des politiques n'est pas le temps de la justice la justice est indépendante ok sedu dɔw b'a la ko hali bi ko eh, ko an ka budget militaire ko hali bi ko k'a doubler walima k'a tripler i bɛ se ka mun fɔ bon eh, o ye vision politique ko de ye jamanakuntigi ani gouvernement olu de bɛ se ka bɛnkan kɛ ani an ka wasabulon k'a fɔ fɛn min ye jamana nafolo ye min bɛ don armée ko la ka dɔ fara a kan ni jamanadenw fana y'a laɲini kɛ ne ma da la k'a fɔ dirigeant minnu bɛ bi n'u bɛ ban parce que bi priorité kɛlen don armée ye donc ka armée budget renforcer pour que halisa dɔ ka fara an ka se kan o bɛ se ka kɛ. ka bɔ kuma la an ka premier ministre fana ale kɔni welelen bɛ fɛn min ye an ka wasabulon maaw fɛ

k'i i i bolo bɔ dɔ bolo bolotigɛla bolo ka t'i bolo di bolotigɛla wɛrɛ ma wa parce que diɲɛ rapport de force ye tout le monde vise son intérêt faransi b'a ka intérêt ɲini cogo min rusi b'a ka intérêt ɲini ten o de kama mali marabagaw ye partenariat diversifié ne m'a fɔ ɲɛna sisan k'a fɔ ko an ka doroniw bɛ bɔ turki wa turki bɛ otan na putin bɛ ka otan kɛlɛ sini bɛ yen an ka minɛn dɔw kɔmandera sini sini tɛ otan na ani a tɛ rusi ka jɛkulu la parce que rusi ye jɛkulu dɔw kɛ sini t'a la donc en dehors de là-bas an ye partenariat kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ o de la an ka marabagaw ye partenariat diversifier ka dɛmɛbaga caya donc ni partenariat diversifiera ka dɛmɛbaga caya o de bɛ kɛ sababu ye maa kelen tɛ se ka i sago k'an kan faransi y'a bo k'an kan cogo min rusi tɛ se k'o k'an na dɛ parce que an bɛ ka taa intelligemment an t'an bɛɛ di rusi fɛnɛ ma dɛ an t'an bɛɛ di chine ma dɛ an t'an bɛɛ di turki ma dɛ an t'an bɛɛ di venezuela ma dɛ an bɛ k'an dɔɔni dɔɔni dɔɔni an bolo don fan bɛɛ fɛ donc ni min jara an bɛ continuer ni min man ja an t'i ka jɔn ye

ka kɛ chinois ka jɔn ye o tɛ dɛ ka kɛ turiki ka jɔn ye o tɛ dɛ c'est la coopération bilatérale o de bɛ sen na n'o tɛ ɛ n'an ka indépendance bɔsira an na faransi fɛ n'an y'o indépendance minɛ faransi la ka t'o indépendance kelen di russie ma tuguni o kɔrɔ on n'est pas toujours indépendant indépendance b'an de bolo sisan on est indépendant on fait ce qu'on veut o de kama allemagne ambassadeur nana yan o don na k'a fɔ k'u tɛ fɛ ko mali ni russie ka baara kɛ ko parce que ni mali ni russie bɛ baara kɛ k'u bɛ taa asimi ko k'a ye taa anw ye jamana de ye anw bɛ baara kɛ ni mɔgɔ ye mɔgɔ min ka d'an ye an b'a jɔ ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min ka d'an ye wa an y'a jɔ ni faransi ye an y'a daminɛ ni rusi ye an b'a kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye n'a man di min ye o k'i sen bɔ a la o de ye jamana ye donc le mali a commencé à exister modibo ka san seegin tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mali tun bɛ jɔnya de la donc mali bɔra jɔnya de la on a commencé à exister i ko kuma in bɛ hakili jigin alimanw ka ministère des affaires étrangères min bɔra n'a y'a fɔ ko mali ka ni rusi ka wulili ɲɔgɔn ma jɔ an y'a ye abdoulaye diop y'a jaabi donc o b'a jira k'a fɔ e bɛ ka kuma min fɔ o ye bila hakili wulibali don wa o ye mali ka position de ye anw ni bɛɛ bɛ jɛ mɔgɔ min n'i b'an ka intérêt kɛ hmm. wa russie opposelen t'o si la donc voilà pourquoi la russie est un partenaire sincère parce que n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ e tɛ se k'a fɔ bon ne bɛna karisa dɛmɛ nin ye ne se ye mais i kana sɔn mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛ na ni rusi tun y'o kɛ an tɛ bɔ nɔgɔ la dɛ mais rusi ko an bɛ mali dɛmɛ mali nin ye ne se ye o kɔntaraw filɛ mali ko bon n bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ rusi ko problème t'a la an taara mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen après ça an taara mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ fɛ yen rusi ma opposer o si la mais faransi de ko ne b'i dɛmɛ wa i tɛ se ka taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i dɛmɛ o ye mun dɛmɛ modèle ye asimi goyita de ko a t'o dɛmɛ na a tɛ faransi ka dɛmɛ fɛ dɛmɛ min b'a to mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'i dɛmɛ wa e tɛ bɔ nɔgɔ la a t'o fɛ jɛɲɔgɔnya min b'a to e ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka jɛ e dun tɛ ka ne bɔ nɔgɔ la don o don ne ka jamana bɛ ka coro san tan ni kɔ i bɛ n ka jamana kan n tɛ ka bɔ nɔgɔ la asimi de ko il en a marre à bas la france ka faransi gɛn
ayiwa seydou o bɛna kɛ ɲininkali laban ye faransi ka ambasadɛri gɛnni kɔfɛ an tulo b'a la mankan caman na k'u bɛ fɛ ka maa wɛrɛ bila ka na sabula min bɛ ka u ka ambasadɛri nɔ lafa bi ko ale tɛ ka se k'u ka baara kɛ u bɛ fanga dɔw bila la dɔw y'a ɲini k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔ kana sɔn parce que senkɔrɔ jugu de u b'a fɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ka mali ɲɛmɔgɔ ka don cɛ la ka se ka u sago sɔrɔ e bɛ se ka mun fɔ non non olu ye ka mɔgɔw hakili tromper chargé d'affaires min bɛ nalen a tɛ se ka ambassadeur rôle jouer en plus mali ye ambassadeur gɛn parce que faransi ye kuma minnu fɔ mais mali ma faransi ka ambassade datugu visa bɛ tilen ka di maliyɛnw ma u bɛ taa faransi jula minnu bɛ taa minɛn ta visa bɛ tilen ka d'u ma maliden minnu bɛ faransi n'u bɛ na u bɛ na n'u bɛ taa u bɛ taa u bɛ visa ta ka taa donc mali ma o sira datugu mali ko de mara cogo la u bɛ ka min fɔ a ma n'u bɛ ka min kan na u k'a dabila n'u y'a dɔ wɛrɛ kɛ an bɛ nin k'u la donc faransi ye kuma kuntan fɔ ninnu nɔgɔya dɛ rfi nana don a manamanakan fɔ la florence parly ni eh, jean yves le drian u ka kuma kuntan fɔ ninnu u ma nɔgɔya u tun bɛ mali nɛni ni dɔgɔyali min kɛ ni abulayi diop ko k'u k'a boucler u k'a datugu u k'u datugu eh, abulayi mayiga le porte parole du gouvernement o bɔra tele la k'u rappeler à l'ordre u y'o kuma sugu ninnu nɔgɔya u bɛ k'u dɛn sisan rfi fɛ de k'a fɔ u bɛ nkalon tigɛ ka da anw na ko exaction ko an ye rfi ni france 24 fɛnɛ datugu u y'a dɔn k'a fɔ ko mali sɛbɛ don sa koyi u b'a dɔn n'u ye ko wɛrɛ kɛ on va fermer l'ambassade de france n'an y'o datugu fɛnɛ an bɛ sɔn k'u ka intérêt minnu bɛ mali la an bɛ se k'u datugu donc halisa mun jiralen don faransi la o ye u ka sira ɲuman ta n'u ma sira ɲuman ta dɔɔni dɔɔni faransi sen bɛ bɔ maliko la fɔ k'a ban pewu dans dix ans faransikan tɛ fɔ mali la o bɛ nalen tubabukan a tɛ fɔ mali la dans dix ans o bɛ nalen faransi ɲɛ b'o de la n bɛ malidenw fo parce que waati ka gɛlɛn embargo ye digi k'an bɛɛ la ne yɛrɛ chef d'entreprise de ye ça ne va pas sɛgɛn bɛ mɔgɔw la mais bi sɛgɛn ani bi tɔɔrɔ anw b'o kun pour que an ka sini lafiya sɔrɔ parce que don dɔ kɔlɔnnin bɛ sen don dɔ minnɔgɔnin ye maa o maa jamana o jamana ko e tɛ se ka cɛsiri kɛ ka ɲɛgan natigɛ e bɛ jigi d'a kan k'a fɔ k'e tɛna hɛrɛ sɔrɔ donc embargo min n'a kɛra an kan kalo saba an bɛna don kalo naaninan na a fisayara mali ma dɛ parce que a y'a to diɲɛmaa k'a dɔn k'a fɔ malidenw kolo ka gɛlɛn a y'a to grande puissancew k'a dɔn k'a fɔ mali ye jamana kolo gɛlɛn ye a y'a to farafinna jamana minnu sirilen bɛ mali la olu k'a dɔn ko jaa ni mali tɛ kɔngɔ b'anw fa donc bi u bɛɛ tɛ kule la faransi ma wari di faransi ma wari di eh, eh, Macky Sall ma pour que a ka wɔlɔfɔw balo faransi ma laban tuguni ka wari di Côte d'Ivoire ma pour que a ka se ka ivoiriyɛnw balo parce que kɔngɔ ni sɛgɛn b'u la ala ni embargo y'a sababu ye donc jamana minnu bɛ ka mali ka embargo effet direct sentir n'o ye senegal ani Côte d'Ivoire ye faransi ye wari dɔ d'olu ma bi pour que a ka se ka kɛ k'u ka déficit budgétaire u ka se k'a compenser u ka sɔrɔ ɔ o fana bɛ digi faransi fana ekonomi na donc c'est pour dire k'an ka embargo fisayara parce que u y'an nafa dɔn mais a kɛra sababu ye grandes puissances n'o ye chine japon eh, n'o ye chine eh, eh, eh, la russie turquie ani jamana wɛrɛ olu ka da mali dirigeant actuel la embargo yɛrɛ kɔfɛ est ce que nafa bɛ mali toli la cedeao yɛrɛ la ɔ o bɛ nalen o parce que cedeao kɛlen bɛ n gɛrɛ de a bɛna a yɛrɛ farafara ni ala sɔnna parce que min ɲɛsin burkina ma ko le 25 ka ultimatum di ka le 25 ka ultimatum di guinée ma an bɛna sigi k'a lajɛ cedeao ko bɛna wolo min na an malidenw fo halisa an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an cɛsiri an ka tugu an ka jamana marabagaw kɔ dinamiki min daminɛlen filɛ assises nationales la malidenw ko an ka san duuru kɛ nin na hali n'an ma san duuru sɔrɔ nin na n'an bɔra nin na an kan k'an jija ka sira ta sira min b'an permettre an filɛ ka décollage min kɛ an ka taa ɲɛfɛ an kana segin kɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn merci